ọ na Amerịka gịnị ka ọ na-arụ na Amerịka ọrụ ndị bịara abịa nwere ike ịrụ na a mụghị ya n'obodo a and ị ma na ị bịa ebido na-aza oku ndị nọ n'ụlọ ị dịghọ ka onye a mụrụ ebe a ma onye bịara ebe a oge ọ dị 15 years so nwata nwoke mee gịnị ọ bịa chọrọkwa ọrụ ndị bịara abịa na-enweta ọ dịdo very lucky wee nweta ya maka before ị rụọ n'ọrụ na Amerịka ma ife ndị a na-akpọ ụmụ obodo ndị a na-akpọ advanced countries ị ga-enwe residence nwee work permit nwee ị ga-enwekwu nke a na-akpọ insurance ka ọ ya isi gbaa gị e treat nye gị nwata nwoke wee bịa ụdị ọrụ a ndị bịara abịa na-enweta ka o nweta dọgagide ya dọgagide ya dọgagide ya ruo oge ọ ga-anụ nwaanyị ọ sị ka ya naa be anyị si be anyị wee chọta onye ọ ga-anụ ọ nọzie na be anyị e nyere ya aka chọọ nwaanyị a fụzie nwaanyị fa naabọ nwee aṅụrị nke nwaanyị aṅụrị ya na o nwetago di nke nwoke aṅụrị ya na o nwetago nwaanyị mana ife onye a bu n'uche abụrọ ife onye a bu n'uche nke nwoke bu n'obi na ebe anyị ncha bụ ndị Igbo na nwunye ga-adịkwa etu nne nne anyị ha dị nke nwaanyị bu n'uche na ọ American husband ka o nweta and ị ma na o nwere ife ndị oyibo na-akpọ Hollywood ndị Naijiria na-akpọ Nollywood ife ndị ahụ gosiri anyị di na nwunye bụ wụ na ọ sọọsọ ụtọ na aṅụrị ka ọ na-enye kwevụrụ ife ahụ a na-akpọ di na nwunye na ọ nnu na mmanụ ka ọ wụ kwa abalị ọ na-abụ a rigoro n'elu bed na-enwe ọṅụ nke nwoke ewere nwayọọ mee gịnị nọchaa ife ọ ya-anọ na naijiria sị nke nwaanyị ka m ruo amerịka rụzie ka m gbaba mbọ ka ị bịa o rukwa gbaba mbọ after some years nke nwaanyị join ya nke nwoke wee sị ka e kutuonụ nwa obere ka e kunata na o nwere ọrụ nya wụ ọrụ ya wụ onye be anyị bịara n'ebe a dị uchu n'ọ yaha ama nta ya afụ inweta ọrụ ọrụ ahụ ọrụ nọọsịn ka a na-akpọ ya nwunye bịa ha na o je bite ego e wee zụọ nke nwaanyị ebe ahụ nnukwu ego ọ na-eruchakwa 50,000 nke nwaanyị apụta wee riwe ụgwọ ọnwa katara ahụ ọ bịazie nee di ya ahụ anya di ya ka na-arụ ụdị ị magokwa na ike keta orie nke obodo oyibo ya nwa awụrụgo nọọsụ o wee na-ajụ onwe ya ebe a m bụ nọọsụ ọ bụghọdụ lọya katara ahụ kwesịrị ịnụ m ma ọ dọkịta kpọkpọ kwesịrị ịnụ m kedu ka e si onye na-eke eme ike keta orie nke nwoke n'onwe echeta afụfụ ọ tara cheta ego o jere bi wee zụọ nke nwaanyị ọ sị ọ kwa onye a agụụ na-agụ n'ọka ma na owere m wee je kpọta ya amerịka okwu adagharịkwa n'o bifo ị mara ife na-eme na nsọpụrụ anago onye a na-agwazi onye okwu ọ na-agwa ya ka onye iro ụmụnne m o nwere vidiyo m shiere n'ụtụtụ taa m kọkwuru maka nya wụ vidiyo ife mere na nya wụ vidiyo na akwụkwọ m nke a na-akpọ igbo americans death by pressure ụmụnne m ndị nọ naijiria ndị nọ obodo oyibo nọkwa na nnukwu pressure unu ga na-eme ha encourage nke a otu nke ịbụọ na mgbaba akwụkwọ na o ji ife n'ahụ anyị adị encourage onwe anyị ka anyị na-enwere onwe anyị ndidi maka nwee ka ọ dị na-adị mmadụ ndị di na nwunye gburu onwe ha na Amerịka pasenteji ndị Igbo nọ na ya bụ 92 pasent oge m na-ede nya wụ akwụkwọ ka m mere research confirmụọ ya o gosiri na o nwere ife a ga o nwere ọtụtụ ife a ga-akpachapụrụ anya n'ime onye Igbo ife a wụ ife m sị ka m tinye ọnụ na ya daalụkwanụ hinne